ndewo nụ ndị igbo na-asụ igbo na-asụsi igbo ike ana m ekele unu na-ekelesi unu ike na-asị gị ụbọchị taa mara unu niile mma ihe onyonyo a si n'ụlọ mgbasa ozi kwuo ya na igbo midia abịara unu n'ụbọchị taa anyị nọ n'ụlọ ahịa nke a na-akpọ shoprite nke dị n'ọnịcha anambra steeti anyị ji ọkpụrụkpụ okwu wee bịa ọkpụrụkpụ okwu a dị na bekee anyị na-achọ ma a ya-ahụ onye ya-atụgharịnwu anyị ọkpụrụkpụ okwu a n'asụsụ igbo onye ọbụla tụgharịtara anyị ọkpụrụkpụ okwu a n'asụsụ igbo o nwere obere ihe onyinye anyị ga-enye ya onye ị na-anụ olu ya bụ nwada munachiso ọnụọha abụ m okwu okwu na kwuo ya n'igbo midia ebe ndị igbo na-asụ igbo ka anyị gaa nụ n'iru o nwere ọkpụrụkpụ okwu anyị ji wee bịa ọkpụrụkpụ okwu a dị na bekee mana anyị na-achọ onye ya-agwanwu anyị ihe ọ bụ n'asụsụ Igbo ọkpụrụkpụ okwu a bụ we are begging our youth to vote wisely in the upcoming election kwuo ya n'Igbo anyị na-ayọ gịnị bụ youth n'Igbo ị fụla nsogbu dị agwakwara m gị n'oge amaghị m ihe bụ youth n'igbo sọsọ ya bụ nsogbu m nwere mana m chọọ itinye maybe m chọọ itinye general bụ na anyị na-ayọ anyị na-ayọ ụmụ ntorobịa ndị igbo ha biko jisi ike pụta tụọ vootu okay wait enwetara vootu gịnị bụ vootu n'igbo tụọ akwụkwọ tụọ akwụkwọ ọfụma gbanyere obodo anyị bụ Naijiria ndewo thank you anyị na-ayọ ụmụ ntorobịa anyị ka ha kpachara ka ha bụ ha that is ka ha tụnye anyị na-ayọ ndị ntorobịa anyị ka ha họrọ ezigboto onye ndu with uche ha ọ na-ayọ ndị ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ka ha nwee ike tụọ eh, ọtụtụ vootu n'ụzọ amamihe anyị na-ayọ ndị ntorobịa anyị ka ha jiri amamihe were binye aka na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke a na-abịa n'iru o nwetara ya o nwere ihe onyinye anyị ya-enye gị daalụ anyị na-asị gị jide ka i ji na nke i ji amaka ndewo anyị na-ayọ ndị ntorobịa ibe anyị ka ha nyere anyị aka na ịtụnyere maazị Peter Obi na ọ bụghị ya nwere onye m kpọrọ aha we are begging our youth to vote wisely in the upcoming election biko kwuo ya n'Igbo anyị na-ayọ ndị ntorobịa ibe anyị ka ha nyere anyị aka tinyere ezigbote anyị na-ayọ ụmụ ntorobịa na atụmatụ elekshọn a na-abịa n'iru ọ sụgo bekee biko kwuo ya n'Igbo anyị na-ayọ ndị We are begging our youths to vote wisely in the upcoming election. Anyị na-ayọ anyị na-ayọghalị ndị nwa ikolobịa na ụmụ agbọghọ anyị ka a bịa tụnye ka a tụnye ihe ntụnye fa ọfụma na elekshọn nke na na na na elekshọn nke na elekshọn bụ bekee

ajụjụ anyị bịara jụọ ndị Igbo n'ebe a dịka unu mara ọkpụrụkpụ okwu anyị ji wee bịa bụ we are begging our youths to vote wisely in the upcoming election ihe ọ pụtara n'Igbo bụ anyị na-arịọ ụmụ ntorobịa anyị ka ha were amamihe wee binye aka na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke na-abịa n'ihu dịka unu fụnọ naanị otu onye nwetara ajụjụ a nakwazi mụnwa nke pụtara na ego a bụzi ego m ị bụrụ onye igbo jisi ike na-asụ igbo maka na asụsụ igbo amaka ka o mesịanụ